mgbe ọ na-egolu gị akwa isi ị gwago nne gị mgbe ọ na-esiri gị osikapa ị gwago mama gị mgbe ọ na-egolu gị azụ gbamgbam ị gwago nne gị ị na-agwazi nne gị ugbu a ka o mebe aghaa ehe ka o si n'aghaa mebe aha ka o mebe aghaa hei ọgọdọ mmadụ atọpụ aga m afụ n'anya welu kwe kama m fụ n'anya ndị ya aga m afụ n'anya welu kwe hei igbo bụ igbo ekwe kụọ ama agbaa igbo ndị ọma nwe m na ndị nwe anyị abịago ọzọ na nke anyị kpọrọ bịa ka anyị sụọ igbo ebe anyị na unu na-anọrị na-egoli ebe anyị na-anọ eme unu obi ụtọ na nke a anyị juru eju wee bara abara anyị ga-ewetara unu ilu igbo aka m bụkwa nwaada Akụnnaya Ginger Eke. Ejekwana ebe ọbụla, ana m abịakwa. Igbo bụ Igbo ndị ọma, anyị anaghachitego. Oge eruola mgbe nwata tọọ ntị n'ala, ọ nụ ụya danda maka na onye hapụ ihe o ji ama mma, mma ya alụọ. Na nke taata, dịka m gwara unu na mbụ, anyị ga-ewetara unu ilu Igbo. Gịnị bụ ilu Igbo? Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ilu bụ isi n'atụmatụ asụsụ Igbo. Ilu bụ mgbọrọgwụ ji asụsụ Igbo. Ilu na-eji ụzọ ngọrịngọ ezipụta onwe ya n'ime okwu. Ọ naghị ezipụta onwe ya gbowam n'ime okwu. N'ala Igbo, E nwere usoro a na-eso ma a na-atụ ilu. A naghị ekwu ilu Igbo ekwu. Ọ bụ ọtụtụ ka a na-atụ ya n'ihi na ọ bụ aka naabọ ka e ji ebu ukwu arụsị. Nke a wee gosi na ilu Igbo kajara akaja. A bịa n'ala Igbo, a na-ewere onye ọbụla maara ilu Dị ka onye maara ihe, onye ṅụjuru ara nne ya afọ, onye oke amamihe, onye ma ka e si ekwu okwu, nakwa onye e ji eje mba. N'otu aka ahụ, a na-ewerekwa onye ọ bụla na-amaghị ilu ka onye akọnuche ya na-ezuchaghị ezu na nkwenye dị etu a ka ndị Igbo ji wee tụọ ilu wee sị na onye ọbụla a tụọrọ ilu ma kọwaara ya ya mara na ego a kwụrụ n'isi nne ya nara n'iyi nke a wee bụrụ na nwa afọ Igbo ọbụla ebe ọbụla ị nọ na ị kwesịrị a tụọ ilu Igbo ka ị ghọta ya nke ọma wee gosi na akọ na uche gị zuru ezu Ọ bụ ilu ka nwaafọ Igbo ọbụla maara ka e si ekwu okwu ji aghụ okwu ya ahụ ma tekwaa ya ude. Okwu Igbo ọbụla ilu dị n'ime ya na-aga siriri werere n'ọnụ ma na ntị onye ọbụla na-ege ya. Okwu Igbo ọbụla ilu dị n'ime ya na-arọ arọ ma gbaa ọkpụrụkpụ. Ilu ka nwaafọ Igbo ọbụla ji egosipụta na echiche ya zuru ezu ma kwụrụ chịm chịm. Ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ ka anyị wetara gị ilu nke mbụ. Nke mbụ, aka aja aja na-ebuta ọnụ mmanụ mmanụ. Aka aja aja na-ebuta ọnụ mmanụ mmanụ. Nkọwa nke a wee bụrụ onye rụọ o rie. Onye ọbụla gbaa mbọ Tinye uchu n'ihe ọ bụla ị na-eme, ị ga-enwetarịrị uru dị n'ime ya. Ama m na ị ghọtara nke a nke ọma. Ngwanụ, ka anyị jee n'ilu nke abụọ. Nke abụọ, E gbue dike, dike ọzọ anọchie. Asị m gịnị? E gbue dike, dike ọzọ anọchie. Nkọwa nke a wee bụrụ na ụwa a ga na-agarịrị n'iru. Hei! Ụwa a na-atọ rịkpọọ. O nweghị ihe ga-eme ka ụwa wee kwụsị ịga n'iru. Ụwa ga na-aga n'iru, na-aga, na-aga. Nke atọ wee bụrụ kama mgba ga-abụ ọgụ, mmiri zoo. Kama mgba ga-abụ ọgụ, mmiri zoo. Nkọwa ilu nke a wee bụrụ, Ihe ọ bụla ga-emebi ọnọdụ ọma, ya mebie. Ihe ọ bụla ga-emebi ọnọdụ ọma nke a mụ na gị naabọ nọ na-enwere aṅụrị, na-ekpori ndụ, ya mebie. Ilu nke anọ wee bụrụ nke ikpeazụ, Odudu ọbụla na-ata enyi na-akọ ya ọkọ. Hei, nke a dịkwa egwu! Odudu ọbụla na-ata enyi na-akọ ya ọkọ. Nkọwa ilu a wee bụrụ, O nweghị ihe onye ọbụla ga-emetanwu onye karịrị ya ike. O nweghị ihe onye ọbụla ga-emenwu onye karịrị ya ike. N'ebe a ka anyị ga-abịa n'isi njedebe n'ilu nke taata. Ama m na nke taata nyere gị obi aṅụrị, nyere gị obi ụtọ. Na-esonyere anyị n'ebe a ka anyị na gị ga na-anọrị na-ekpori ndụ. Echezọkwana isonyere anyị na nke ndị oyibo kpọrọ social media handle anyị, Twitter, anyị nọ ya. Instagram, ohoo, Facebook, anyị nọ ebe ahụ, YouTube bụ ebe anyị bi ebi. Na-esonyere anyị ka anyị na gị wee na-ekpori ndụ, na-anọrị, na-enweta obi aṅụrị na obi ụtọ. Ndị be anyị, ka ọhịa nke a dị ka na enwe amaghị ya maka na anụ gbanaa taa, echi bụ nta. Daalụkwanụ.